ndị igbo ndị igbo ndị igbo biko kenenụ fụnụ na onwe unu n'anya ka anyị fụnụ na onwe anyị n'anya fụnụ na onwe unu n'anya ndị igbo biko kenenụ fụnụ onwe unu n'anya ọ bụrụ iwu na ihe e jirili nwanne gị nwanne gị na ya na-asụ ofu asụ wee mee wee chụọ ego ọ bụrụ iwu na iwere na ama m na ife a na-eme n'obodo a na-eme n'obodo niile biko igbo ọbụla ọkachasị ama m na e, ịtọrọ mmadụ na-emekwa na-emekwa na be anyị igbo na-atọkwa mmadụ ibe fa na be anyị but ọkacha ndị nke nọ diaspora biko kenenụ unu atọzina onwe unu unu emegidezina ibe unu fụnụ na onwe unu n'anya na ebe unu bịara unu si esi wee bịa unu fere n'elu wee bịa obodo mba mba mmadụ unu afụzi onye onwe unu n'anya kedụzi onye ya-afụ unu n'anya fụnụ onwe unu n'anya because o nwere ife lili m alịlị o lili m alịlị nwanne anyị nwoke oke anụmanụ nwanne anyị nwoke a ife ị na-eme bụ ị na-emere onwe gị style nke i ji eme were achụ ego gị because a sị na ebezi ọbụla e si wee wee chụta ego bụ ego ka ọ bụ ego ego a nara ajụ ebe o si wee bịa mana nke imegidezi nwanne gị nwanne ibe gị bụzi nke dịzi njọ biko kenenụ biko ka m na-ayọkwa kụgharịkwa isi na marazo na-asị ee o wutere m akụkọ m nụrụ ka e si wee tọrọ nwanne anyị ka e si wee tọrọ nwanne anyị nwoke tọrọ nwanne anyị nwoke o wee bụkwara ụmụnne ya ụmụnne gị na ya na-asụ ofu asụ tọkwalụ gị na-achọkwakwa ego n'aka gị ego ị makwa na onye gị igwe ebe unu si akpata ya bụ ego adịrọ easy ị chọkwazi ego nwanne nwoke why na ị ya ejezi chụta ego nke gị why na ị ya eje chụta ego nke gị aka agbaji gị chụta nke gị ọlụ ị na-alụ abụgo na ị na-analụ ndị mmadụ ife fa n'ike nabanụ ndị obodo nọ nabanụ ndị obodo na away ka ị bata away ebe ọbụla i si wee fuwe isi ebe a bụrụ ike gị nachara ndị nwe obodo akpa ha wọlie nwaanyị obodo ọ nata ihe na o je bite ego i were ego nalie o sochara ife a na-eme na away ọ bụzị nke ime nwanne gị nwanne gị iri ego nwanne gị ọ dịrọ ọnụ mma biko kenenụ akụkọ a wutekwa mụ mgbe m nụ na nwoke ma na anụmanụ nwanne anyị nwoke e si otu a wee gbuo onwe ya just maka ajọ obi ọ na-emekwa na be anyị but nke anụwa nke mba anụwa biko si emesikenye ka unu dị n'otu ka unu dị n'otu biko ka m na-ayọkwanụ a sị na o wee mee jee soro ndị otu ya ka o si soro ndị otu ya nwa e wee jide nwanne anyị nwoke nwanụ jide nke a a- nke a sịzịa ka ọ kpọọ onye ya-ewetara fa ego fa mara na nke a nwee number ndị nke o bu n'isi o wezie nọ phone enye phone ee kpọọ onye ahụ o wetara anyị ego nkewa nkewa ị ghọtago o wetara unu ego ọ tara afụfụ wee chụta n'obodo mandela unu ewelu lie ụmụnne unu hei chineke nna biko ka gbọtakwaranụ anyị ọsọ enyemaka mee otu obi ndị igbo na the whole di- diaspora ebe ọbụla anyị nọ na mba ka anyị fụ onwe anyị n'anya no that's that's nwanne bụ ife na ka ịfụ onwe anyị n'anya ịfụ onwe anyị n'anya like this anyị wee nwee ike wee nwee ike wee na-abatazi ndị ndị na-abụrọ ndị otu ndị nke anyị ma ị fụrọ onwe unu n'anya ndị ndị na-abụrọ ndị nke unu bịakwute unu enwee ike wee nweta unu ife na-emedu unu sef ya ka ọ chọzi ịkpọnụ ka ọ kpọzie onye ya ebutezi the ego wee wezili igwe wee kpọzie ndị uwe ojii ndị uwe ojii wee tụọ ka anyị sikwa wee nụ ka ozi si wee bịakwara m o adị m akọkwa ya nọ nọ ịtọrọ mmadụ dịkwa na naija dịkwa ebe niile dị n'obodo ọbụla unu na-atọ m asị kwụsịkenie unu atọzina nwanne unu maka ifi ego even ma na naija unu atọzikwuna ma nke na-ewukarịcha m nke abịa ije mba anụnwa na-atọkwa tọrọ nwanne gị tara afụfụ wee nweta ego chụkwasịa ka ị nara ya ego ọ dịgazị ọ makazi ọ makazi ọ makazi ị na-akpọkwanụ dike ịkpa dike na mba nakwa dike na nke onye ọzọ na ọ bụrọzi na nke nwanne ka ị ya-eji wee mee dike mee odogwu ọ dịrọkwa mma nụ biko a sị ọ kpọzie ndị uwe ojii ndị uwe ojii wee were foonu kpọzie ndị uwe ojii delitie fa amara onye ọ kpọ a na-ekwuzi ka a na-ekwu ndị uwe ojii wee tụọ ndị uwe ojii wee wee yirizie efe nọn dis na fa bụ normal person bịa weta the ego already fa etigo tracker na ego ahụ something like that dropụọ the ego after ka a drop the ego ha wezie the ego na-eri na-ejubileti na-enwe aṅụrị ị ghọtago na fa ewetego the ego ndị eke jezie gbaa ị ma ka ndị obodo si eme ejezie kpọzie kpọkọzie ndị otu fa ndị eke wee tụkwazịa maybe after 30 minutes one hour wee gbakọọ wee gbakọzie ka fa surroundzia the whole place yes because ka ị ma nke a ị ma nke ọzọ ị mazi na odogwu karịrị odogwu ị mazi odogwu karịrị odogwu na unu alụgo nke unu ya nwa alụzie nke ị ghọtago odogwu karịrị odogwu onye aka ya dị ọcha o nwe ife nwere ike ime ya a sị ndị eke wee tụzie na dị ogbe nke anụmanụ be anyị nke bụkwa ike butekwuku ike na ụmụ nka nka ọrụ ọ na-arụ na be anyị rụsị ụlọ mesie niile nwaanyị na-erelaxịzi n'ụlọ nwaanyị na-erelaxịzi na naijiria nwaanyị na-esepụzi aka enwe n'ofe before ọ ghọọ aka mmadụ because na ibute gị ike na ya o nwere ụdị a- o nwere ụdị ọrụ ị ya na-alụ i si na ya bute ike ị relax ọsọ bụ ụmụ nwoke isi ada akpakọ ụlọ ọnụ si na isi akpakọrọ ụlọ ọnụ na anara ama ife o nwere ụdịrị ọrụ ike ị na-arụ were ebute ego i bute the ego a relaxịa chenjie business chenjie lifestyle nwaanyị na-eje were ike gbaa akwụna gbaa akwụna gbata ezigbo ego si na akwụna pụa because o jere ịgba nya bụ akwụna ka o wee gbata ego nwaanyị ọbụla na-eme ihe ọzọ na-emekwa ụmụ ihe ụzọ na-adịrọ mma were ebute ego nwaanyị butere anya ya ọ mechala onwe ya o chenjie route jee chọọ ihe ọzọ mana ụmụ nwaanyị tọọ isi na-emeso nke a na-emeso nke a ọ tụrụ that one ata isi unu yes ọ tụrụ ọ ta isi unu otu a gasịkwa na ọka a na-emezi nyanwa werezie igwe nke gbawazịa ka o wee ka o wee escape ndị a wee fuwe o ji wee gbapụ nyanwa gbawazịa ndị nke ọzọ dọjichazie ndị otu ya ọ gbawazịa ka o wee escape ndị a ka o wee mee ka ewee ya wee pụọ e wee zuzuo onye ya otu a ka o si wee jebe ndị ọzọ ka mma na a nwụdo ha lụọ ha jezie tasịzie afụ n'ime fa pụtakwa fa dị ndụ mana gị nwa meziri oversabi ka i jezie gbaa ka i wee mee ka ewe wee jewarụ ewee gbaa anya wee si otu a wee jebe otu a ka nke si wee gaa just like that n'ife ike ị na-eme wee bute ike nọrọ ọfụma na ya nọ ị nasịa ị na-achịtekwa wee sizie na nwanne ya nwoke kwasị ka ị chọ isikwazi n'aka ya wee buru ego ọ tabara afụ eli ala eliala ọ tabara afụ n'obodo ka i sikwazie n'aka ya wee were ego wale ego dịkwa na na e- na ihe e- nchekwawa ego e- o- o- ọba ego ndị obodo why na i jere gbawa ya jee buru ya nke nwanne ka iyi ewe nchekwebe ọba ego ndị obodo ego ọ dịla ebe a why na unu alụbeghị masị nke unu ejejeji wee jee buru ya why na unu ejere buru nke a ọ bụrụ nke nwanne gị gị na ya na-asụ ofu asụ tara afụ wee lụta ka i je jee buru biko kenenụ ọ kwa biko ka mara zọ nna ya biko ka mara zọ nna ya lapụnụ wepụnụ aka enwe n'ofe before ọ ghọ aka mmadụ biko kenenụ fụnụ onwe unu n'anya na ala anara apụ unu ndị igbo